igbo ndị ọma na-ege ntị ndewo nụ ụtụtụ ọma ehihie ọma maọbụ abalị ọma ebe ọbụla ị nọ na-anụ olu m abịara m ka anyị tụlekọta uche na ihe gbasara mkpụrụ abịdị igbo nke a na-akpọ letters of alphabet na bekee letters of alphabet dị 26 ebe mkpụrụ abịdị igbo dị iri atọ na isii dịka ndị igbo anyị bụ ọtụtụ n'ime anyị na-asụ igbo mana anyị amarọkwa nke wụ nke anyị amaghị nke nọ ebe ọ nọ kwụ ebe ọ kwụ ha na-asụ ya mana ị sị ha dee maọbụ kpọpụta mkpụrụ abịdị igbo ha agaghị ama ya ihe m chọrọ ka anyị leba isiokwu m chọrọ ka anyị leba anya na mkpụrụ abịdị igbo a bụ ụdaume igbo tupu m aga n'ihu ka anyị gụọnụ abịdị igbo

ri si shi ti u ụ vi we ye ze ọ bụrụ na i lee anya anyị sị na ọ dị iri atọ na isii n'ọnụ ọgụgụ mana abịa na mkpụrụ abịdị igbo a enwere nke a kpọrọ ụdaume nwee mgbochiume nke bụ ụdaume ka m chọrọ ka anyị leba anya na ya ngwa ka anyị chọpụta ndị bụ ụdaume igbo ọ bụrụ na i lee anya ị ga-ahụ ndị a m gbara okirikiri ọ ha nwa ka a na-akpọ ụdaume igbo ụdaume igbo dị asatọ abịa n'ụlọ akwụkwọ anyị ụmụ akwụkwọ na-eji ya agụ egwu ụdaume igbo ọ dị ole asatọ gụpụta ha a e i ị o ọ u ụ ngwa lee ha a e i ị o ọ u ụ ọ bụrụ na nwata akwụkwọ nwee ike na-agụnwu ụdaume igbo ọ ga-eme mgbe ọbụla a jụrụ ihe ọbụla gbasara ụdaume igbo ọ ga-akọwa ya marakwa na ụdaume igbo nke anyị kpọrọ vowels ma ọ bụrụ na letters of alphabet ngwa ka anyị gaakwa n'iru e nwere ụdaume mfe nwee ụdaume arọ e kere ụdaume igbo ụzọ abụọ e nwere ụdaume mfe nwee ụdaume arọ ka anyị lee ụdaume mfe bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ nwere ntụpọ n'okpuru e wezụga a ọ ya ka a kpọrọ ụdaume mfe lee ha n'ụgbọ ojii a ị ọ ụ ọ bụrụ na i lee ha niile anya ị ga-ahụ na ha bucha ntụpọ n'okpuru o wezụga a anyị kpọrọ ha ụdaume mfe nke anyị kpọkwaranụ ụdaume arọ bụ ndị ahụ na-enweghị ntụpọ n'okpuru o wezụga i ngwa lee ha e i o u ọ bụrụ na i lee ị ga-ahụ na o nweghị nke ọbụla nwere ntụpọ o wezụga i ọ ya ka anyị kpọrọ ụdaume arọ e nwekwara ụdaume ihu ọnụ nwekwa ụdaume azụ ọnụ ụdaume ihu ọnụ bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ bụ anyị na-akpọpụta ha ya na-apụ werewere n'ọnụ anyị emeghee ọnụ anyị nke ọma mgbe anyị na-akpọpụta ha o nweghị ihe ọbụla mgbochi ikuku ọbụla mee ngwa lee ya ị a i e ka m kpọkwa ya ọzọ ọ bụrụ na a na-akpọ ya soro m kpọọ ya ị ga-ahụ otu ọ gịnị ọnụ gị ga-eji na-emepe ị a i e o mere gị otu ahụ n'ọnụ ngwa ka anyị gaa n'ụdaume azụ ọnụ ụdaume azụ ọnụ bụ ndị ahụ ọ ga-abụ anyị na-akpọpụta ha ọnụ anyị agbaa okirikiri mee ka ọ na-atachitụ atachitụ mgbe anyị na-akpọpụta ha ngwa lee ha ụ o u ọ ngwa soro m ka ị hụ otu ọ ga-eme gị n'ọnụ ụ o u ọ ị ga-ahụ otu ọnụ gị ga-eji gbaa okirikiri mgbe a na-akpọpụta ha gịnị bụkwanụ ụdaume ụdaume bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ na-enweghị mgbochi ikuku mgbe a na-akpọpụta ha dịka m kwuru ya na mbụ asịrị m na anyị ga-eleba anya na ihe gbasara ụdaume n'ụbọchị taa mgbe anyị ga-abịa n'ụbọ izu ụka ọzọ m ga-akọwakwara unu ihe gbasara mgbochiume igbo echefukwala na m sị na ụdaume igbo dị asatọ a e i ị o ọ u ụ ngwa soro m were ya gụọ egwu a e i ị o ọ u ụ ọ ya ka a na-akpọ ụdaume igbo anyị sị na o nwere ụdaume ihu ọnụ nwee ụdaume azụ ọnụ nwee ụdaume mfe nwekwa ụdaume arọ ndewo ebe a ka m ga-akwụsị na ihe ọmụmụ n'ụbọchị taa gbasaara m ozi a tinyere m aka na share button abụ m nwanne gị nwaanyị nwaada Esther ndewo